na-agwa ịma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụrụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ Ọmalịcha Ada Igbo ya bụrụ na nke a bụ mbụ ị na-esonyere m daalụ maka isonyere m ọ bụrụkwa na ị nachitere azụ daalụ maka ịnachite azụ n'ihi na ọ bụ ụzọ dị mma a gaa ya nga na abụọ isiokwu anyị tata bụ ihe dị ịtụnanya ma sịkwa m kwuo gịnị ka m na-ekwu o wee bụrụ ihe obodo na-asọ o nwegodiri egwu a sịrị chere ka m kpọọ ya bụ egwu obere Ife ndị na-eli ka ndị na-asọ, ife ndị na-eli ka ndị na-asọ. ị nụgo ya ugbu a ya bụ egwu na-egosi obodo dịgasị iche iche na ihe ha na-asọ dị iche iche eleghị anya ọ bụrụ na ọ nwere ọgwụ ha gwọrọ eleghị anya ọ bụrụ na ọ nwere iyi ha doro ha ji wee na-asọpụrụ ihe dị etu a mana ụbọchị nke tata ihe anyị ga-akọwa bụ anụ dị iche iche obodo dị iche iche na-asọ nke bụ eziokwu bụ na a sị na ọ bụ ndịiche bụ mma ụwa obodo ma ọ bụ ebe ndịiche adịghị o nweghị ihe bụ mma na-egosi ebe a ka anyị gbapụ ọsọ n'ihi na oge adịrọ nke mbụ wee bụrụ a bịa n'obodo dịka Abatete Ụmụoji Obosi, Ogidi, Nkpor, Oba, Eziowelle. Obodo a niile m kpọrọ kịta dị na steeti Anambra. A bịazie n'obodo dịka Awọ-Ọmamma dị na steeti Imo, obodo dị etu a bụ obodo na-asọ eke. Eke eke bụ anụ ha na-akwanyere ugwu nke ukwuu. Eleghị anya, ọ bụrụ na ị gaa ihe dịka n'obodo dị etu a wee gbuo eke, ị ga-agba mbọ fụ na ị kwara ya ka e si akwa mmadụ dịka omenala ndị obodo ndị si wee dị e nwere ike dịka obodo Nkpor ọ bụrụ na i gbuo eke ị ga-akwa ya ka e si akwa mmadụ ya bụ ị ga-egotezu ihe niile dị iche iche e ji akwa mmadụ site na nri mmanya nakwa ị mara etu e si akwa onye nwụrụ nnukwu mmadụ mgbe ọ nwụrụ etu a ka ị ga-esi wee kwa eke ma ọ bụrụ na i gbuo ya n'obodo dịka Nkpor ya bụ na mgbe sef ị gara obodo dị etu a gbaa mbọ fụ na i gburo eke ha ị ghọta ya bụ na ihe ndị na-eri kakwa ndị na-asọ Ka anyị gaa na nke ịbụọ. Nke ịbụọ wee bụrụ a bịa n'obodo dịka Ọka, Agbariji Inyi dị na steeti Enugwu, Akpugoeze dị na steeti Enugwu, Lagwa Mbaise dị na steeti Imo, Ngọ Ọkpaala dị na steeti Imo, Ọlụ dịzikwa na steeti Imo. Ele anya obodo dị etu a m kpọ ugbu a ihe ha na-asọ bụ enwe. enwe ka ha na-asọ ya bụ na mbọsị ọbụla ị gara n'obodo dị etu a ị nwere ike ịfụ enwe aghara aghara gbaa mbọ fụ na i gburo ya nke atọ wee bụrụ obodo a bụ ihe ihe dị etu a bụ ihe ọtụtụ n'ime anyị na-eri ma eleghị anya o nwere obodo na-asọ ya ị ghọta e nwere obodo na-asọ ya ya bụ na obodo a na-asọ ya anaghị eri ya ha na-akwanyere ya ugwu nke ukwuu ịghọta. A bịa n'obodo dịka Adazienu, Akpụ, Ibeagwa nakwa Nnobi, obodo dị etu a na-asọ ejuna. ejuna i ru ebe a ị ga-afụ ejuna ra ka isi mụ na gị mana ha anaghị eri ejuna ha na-asọpụrụ ejuna ejuna bụ ihe anụ ha na-asọpụrụ nke ukwuu ya bụ ma na Akpụ o ma na Nnobi o ma na Adazienu o obodo dị etu a anaghị eri ejuna. E nwekwasịrị ọtụtụ obodo ndị ọzọ na-anaghị eri ejuna. Mana eleghị anya obodo ndị nke a bụ obodo a maara ama nke ukwuu na-anaghị eri anụ ejuna. Gbaa mbọ ka ị- echefukwala ka ị detuoro m gịnị ka obodo gị na-asọ. Gwa m afa obodo gị, ị gwakwa m ihe obodo gị na-asọ. Ị nụrụ? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ nke anọ anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke tata. A bịa n'obodo Nando. Nando Nando dị na steeti Anambra. Obodo Nando anaghị a- eri nkịta ha na-asọ nkịta ọ bụrụ na i ru obodo dị etu a ị ga-achọpụta na nkịta na-agagharị chetakwa na ọ bụkwa ibisi obodo ọzọ wee bịa ọ dịzie gị ka ị nwere iwu ma ọ bụ na ị nwere ikike imegbu maọbụ igbu anụmanụ obodo dị etu a na-asọ gbaa mbọ fụ na ị kwanyere ọbụladị ugwu ị kwesịrị ịkwanyere ọ bụrụ na obodo nke gị kwanyere ya obodo anwa ma ọ bụ na ị fụ anụ ha na-asọ gbaa mbọ ka ị jụta ọzọ dịkwa ka ibe ya n'isiokwu anyị tata bụ na a bịa n'obodo Achị Achị dị na steeti Enugu a bịa n'obodo Aba Aba dị na Anambra Awọ Idemmili dị na steeti Imo Amaokwe dịkwa na steeti Enugu obodo dị etu a na-asọ Mbe mbe e nwekwara ọtụtụ obodo dịka m gwara gị na e nwekwara ọtụtụ obodo mana obodo a bụ ndị a maara ama na ha na-asọ ya eleghị anya obodo ọbụla ị gara aga m na-ekwu ya gbaa mbọ jụta ihe obodo dị etu a gịnị na gịnị ka ha na-asọ ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na a bịa n'obodo Aba na Nnewi obodo obodo a maara ama ha bụ obodo a maara nke ukwuu na ha na-asọ ewi Nnewi na-asọ ewi Aba na-asọkwa ewi i negodo afa ya Nnewi Nne ewi. Dịka akụkọ siri wee kọọ na nke ndị Nnewi, e nwere m ike ịjụta, agara m mee nchọcha ma jụpụta nnọọ ka nke ndị Nnewi si wee bịa. A kọwara na ihe mere ndị Nnewi ji asọ ewi bụ na dịka akụkọ siri kọọ, ọ bụghịkwa Ọmarịcha kwuru, ha kọwara na oge gboo, ha na-enwe mmekpa ahụ ebe ndị obodo ndị ọzọ, ha na-enwekpa ahụ site n'aka ndị obodo ndị ọzọ nọ. Ha nwegide mmekpa ahụ a nọ, ha wee sị gịnị ka ha ga-eme? Ha wee gaa ga gwọta ọgwụ dịka oke mmekpa ahụ ha na-eme ha wee kpọọ dibịa dibịa wee gwọrọ ha ọgwụ ewi wee chie ana niile ewi chi ana bụ ewi jupụta na ana niile anwa nke ewi chiri ana mgbe mgbe ọbụla ndị obodo anwa bịara ịbịa lụso ha agha naanị mkpọtụ ha ga na-anụ bụ mkpọtụ ewi mgbe anwa ha echere na mmadụ anọghị n'ala anwa ewi anwa wee na-azọ ha mgbe ọbụla ndị agha a bịara ọzọ mkpọtụ ewi ha ga-anụ ha sị na mmadụ ebiro na ana dị etu a ya ka etu a ka ha si megide tutu ha eruzie mgbe ha nweziri mmeri nke ha etu a ka ha sizi wee ruo oge anwa wee ruo n'ụbọchị nke taa wee na-asọpụrụ anụ ewi ya bụ na obodo dị etu a Nnewi na Aba anaghị eri anụ ewi ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ obodo Nnọkwa a bịa obodo Nnọkwa Nnọkwa bụ obodo dị na steeti Anambra ihe ha na-asọ bụ anụ ọkwa Nnọkwa na-asọ ọkwa ha anaghị eri ya be ha cha cha cha ọ bụrụ na anụ ọkwa bụ anụ ị kacha eri bụ anụ na-amasị gị gbaa mbọ ka ị mara na mbọsị ọbụna ị gara Nnọkwa i were akpịrị gị dosa ofu ebe maka ndị ọkwa ndị Nnọkwa anaghị eri ọkwa ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na a bịa n'obodo ụmụalowo obowo obowo dị na steeti imo ụmụalowo obowo dị na steeti imo ha anaghị eri ha na-asọpụrụ edi abalị edi abalị ihe a na-akpọ edi na-arahụsa ụra o ị rahụgide oke ụra mgbe i pe mpe mgbe mgbe anyị pere mpe ị na-arahụ oke ụra a sị gị ị bụ edi ma a sị gị ị na-ararụ oke ụra a sị gị edi na-arahụ ụra edi anwa ka ha na-asọpụrụ ha anaghị egbu ya edi nwekwara ike ịgagharị o nweghị ihe ọ ga-eme ha ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ a bịa n'obodo Akegbe Ugwu ha na-asọ agụ iyi na azụ n'obodo Akegbe Ugwu ha anaghị egbu azụ ndụ ị ghọta ka ya bụ ọ bụ na azụ azụ na-amasị gị ka o si amasị m mbọsị ọbụna ị gara Akegbe Ugwu i were akpịrị gị dosa ofu ebe ka mụnwa ị chọpụta ị mara na ndị obodo Akegbe Ugwu dị na steeti Enugu anaghị eri azụ ndụ na ọzọkwa dị ka ibe ya bụ obodo dịka Ọhaja Ugwueme Olori Adọgba obodo a niile m na-ekwu kịta dị na steeti Enugu ha dị n'okpuru ọchịchị Ọgwụ Obodo dị etu a anaghị egbu maọbụ emerụ agwọ na-acha ndụ ndụ arụ. Ha anaghị egbu agwọ na-acha ndụ ndụ. A ka m ekwu na nke ndị eke gbagote nke ndị kedu ka m ga-esi fụ agwọ na-acha ndụ ndụ na-aga agụ a na-aga mana nsogbu adịrọ obodo m tupu ị na-afụ ya anyị egbugo ya mana obodo dị etu a anaghị egbu agwọ na-acha ndụ ndụ ha na-asọpụrụ ya ha were na ọ narọ emerụ ahụ ọ naghịkwa emerụ ha ahụ ọ naghịkwa ata mmadụ ya mere mbọsị ọbụla ị gara Chetakwa na m gwara gị sọọrọ ihe obodo na-asọ. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ a bịa n'obodo Agụlụ, Akegbe Ugwu, Ọgbarụ, Atani na wee dịrị gabazie. Obodo dị etu a na-asọ agụ iyi, ha anaghịkwa egbu agụ iyi ọbụla, ha anaghịkwa emerụ ya arụ. Ya bụ na agụ iyi ka ha na-afụta dịka chi ha. Ọ na-enye ọ- n- n'obodo dị etu a, ọ naghị atagbu ndị obodo dị etu a, ọ bụ chi ha fụrụ anya. A bịa na steeti Abịa, ndị Abịa anaghị Ọ bụghị Abịa niile. Ndị Itu Ngwa, Ngwa dị na steeti Abịa. Mana ndị Itu Ngwa, Ngwa dị na steeti Abịa, ha anaghị egbu anụ atụrụ. Atụrụ a bụ ị bịa ị ta mụ onwe m ata i ru obodo dị etu a atụrụ anaghị egbu ya egbu ha na-asọpụrụ atụrụ ha na-akwanyere atụrụ ugwu ka e je i ru ebe a ị fụ na ị na-asọpụrụ atụrụ ma kwanyekwara atụrụ ugwu ị ghọta a bịakwa n'obodo dịka Akegbe Ugwu na Ụmụnnya Akegbe Ugwu na Ụmụnnya anaghị eri azụ ndụ. Azụ ndụ point and kill mụ na gị na-ata mhm. Akegbe Ugwu na Ụmụnnya anaghị eri i ru ebe a i nekata azụ azụ enebe gị ya bụrụ ị bịa n'obodo dị etu a ha anaghị eri azụ ndụ ma ọlị ha anaghịkwa ata ya ha na-asọpụrụ ya ọ bụ chi ha fụrụ anya bọsị ọbụla i ruru Ụmụnnya ajụkwana ha ka ha gbuoro gị azụ bọsị ọbụla i rukwara Akegbe Ugwu ekwukwala ka ha gbuoro gị azụ mara na ọ bụ chi ha fụrụ anya ha na-asọpụrụ ya nke ukwuu ọzọ dị ka ibe ya a bịazie n'obodo Obingwa ndị Obingwa anaghị eri ọdụm ọdụm Obingwa na-asọpụrụ ọdụm ya bụ na ọ gwụla ka ọ ha m n'ọnụ n'isiokwu anyị tata ihe onyonyo ụbọchị nke taa dịka m gwara gị na mbụ echefukwala ka ị gwa m kedu afa obodo gị kedu ihe obodo gị na-asọ gbaa mbọ ka ị ziruoro m ya ị ghọta deere m ya n'ebe comment section ka m nwee ike mara ihe obodo gị na-asọ ka e je m ru obodo gị m sọpụrụ ihe obodo gị na-asọ ka m ghara ịga da iwu ma m jee obodo gị nọ ka ndị ọzọ nọkwa na comment section nwee ike mụtakwa ihe obodo gị na-asọ daalụ maka isonyere m ana m ene anya na ị ga-esonyekwara m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ